balimaw aw ni wagati n bɛ miiri k'a fɔ ko aw bɛɛ bɛ hɛrɛ la an bɛ ala deli ko a ka nɛɛma a ka hɛra a ka kanuya o ka ɲɛsin aw bɛɛ kelen kelen ma yesu krista tɔgɔ la nin waati la an b'a fɛ ka ɲininkali dɔ jaabi cogoyanin dɔ la o ɲininkali ye juman ye o ye ɲininkali tuma caman mɔgɔ bɛ minnu sɛmɛ u yɛrɛ la o ye nin ye ne bɛ se ka kisi cogo di fɔcogo wɛrɛ la ne bɛ se ka don alijɛnɛ la cogo di mɔgɔ caman ka jɔrɔnako ye o ye ani a bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ taa fo ka ayiwa saraka bɔ u fasuw kan u ka kaburuw kan nka an b'a fɛ ka jaabili jɔnjɔn di aw ma nin waati la k'a jɛya aw la k'a fɔ ko e min b'a la ka ne lamɛn i kɛra kamalen ye i kɛra bogotigi ye ko i bɛ se ka kisili sɔrɔ ani o bɛ se ka sɔrɔ min fɛ o tɛ bɔ i yɛrɛ la awɔ jurumu kɛra dingɛba ye min bɛ ala ani buna adamadenw cɛ an b'a ye k'a fɔ ko waati min na adama ni awa u ye jiriden dun awa ala nɔrɔ bɔra u la an ye o mɛn k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ ye jurumu kɛ faranfasi tɛ yen ani o la dɔw bɛ a ɲini tɛmɛsira caman fɛ walisa ka kisili sɔrɔ nka an b'a fɛ ka min fɔ i ye e min b'a la k'an filɛ nin waati la wala e min b'a la k'an lamɛn nin waati la i e ka jɛ la k'a fɔ ko i tɛ se ka foyi kɛ i yɛrɛ ma min bɛ se ka kɛ sababu ye i ka kisili sɔrɔ sabula kitabu bɛ o fɔ an ɲɛna ko jurumu ayiwa a bɛ bange min na o ye saya ye o la an nɔgɔlen don ala ɲɛ kɔrɔ ala ye ala senuma ye anw bɛ jate jurumutɔw ye an tɛ se ka kisi an kɛtɔ ka fɛn dɔ kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ an tɛ se ka kisi sarakaw bɔli fɛ an tɛ se ka kisi ko ɲumanw kɛli fɛ an tɛ se ka kisi ayiwa ka taa eh, misiri la wala ka taa egilizi la an bɛ se ka kisi min fɛ o ye ka mɔgɔ kelen dɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen min ye yesu krista ye ka ale namu minɛ an ka ɲɛnamaya la yohana kitabu a sura tan ni naani vɛrse wɔɔrɔ o b'a fɔ an ye ko ko yesu yɛrɛ b'a fɔ u ma ne ye sira ye ne ye tiɲɛ ye ani ne ye ɲɛnamaya ye mɔgɔ si tɛ se ka taa fa ala ma n'i ma tɛmɛ ne fɛ o la i mago bɛ a la ne lamɛnbaa ne filɛbaa ka i yɛrɛ di yesu krista ma walisa e ka kisili sɔrɔ i bɛ se ka i yɛrɛ ɲininka o bɛ kɛ waati jumɛn awɔ waati ɲuman waati bɛnnen o ye sisan yɛrɛ de ye n'i ko sini ayiwa tuma dɔ la o bɛna kɛ waati kuntaalajan ye sabula sini o tɛ i ta ye sini o ye ala de ta ye a mɔgɔ bɛ sa nasira caman fɛ akisidanw bɛ yen an b'a fɔ dɔw bɛ sa u kɛtɔ ka ji ji tigɛ dɔw bɛ sa ka u to pankuruw kɔnɔ dɔw bɛ sa nasira caman fɛ banakisɛw bɛ yen nka saya min ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen o ye saya banbali de ye o min ka taa jahanama na nka ɲɛnamaya banbali o dibaa o ye yesu krista ye o de kosɔn eh, kitabu b'a fɔ an ye ko ala ye diɲɛ kanu hali fo a ye a denkɛ kelen pe di walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a denkɛ la o tigi kana halaki nka o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ ɲɛnamaya banbali o ye alijinɛ de ye ɲɛnamaya banbali o bɛ kisili de kofɔ awɔ lamɛnba i bɛ se ka kisili sɔrɔ sabula kitabu ko jurumu sara o ye saya ye nka ala ka nilifɛn ayiwa walisa ka kisili di an ma ka ɲɛnamaya banbali di an ma o kɛra a denkɛ kelen pe yesu krista ye awɔ lamɛnba i b'a fɛ ka kisili sɔrɔ wa i b'a fɛ ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ wa eh, sira fila tɛ yen sira kelen pe de bɛ yen o ye yesu krista de ye wala n bɛ i wele kanbelenya t'a la npogotigiya t'a la kana fɔ ko i ye denmisɛn ye kana fɔ ko i ye makɔrɔba ye wala ko i ye i b'a fɛ ka i diya bɔ fɔlɔ kana o kɛ sabula sini o tɛ i ta ye bi i ka ɲɛnamaya di yesu krista ma n'i b'a fɛ ayiwa ka faamuyali sɔrɔ an b'a ɲini i fɛ i ka to lamɛn na waati nataw la